anaghị ejikwana ihe a na-agba na ntị agba n'anya i were ihe a na-agba na ntị gbaa n'anya anya kpọọ ọ bụkwa na onye osimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri mana ọ bụrụzikwa na ikwu amaghị ibe nwere ike nyere ya aka zi ya maka na mkpụrụ akwụ banyere n'ikwe anaghị agba aka apụ ihe onye na-amaghị bụ ya ike ya ka o ji abụ a sị m makwara bute ụzọ makwara ekpeta azụ ka ọ ga-abụ a marazi ụta a ga-ata nwa nkịta tara akpa ọkụkọ ka a tazie ya onye nwe nwa nkịta ahụ tara akpa ọkụkọ maka na ọ mara na nwa nkịta ya na-ata akpa ọkụkọ ma gba nkịtị ntị adịkwa ọ bụrụ na o nwere sọketi eletrik i nwere na be gị o dokwaranụ gị anya ofụma na ya bụ sọketi na-enye nsogbu na ọ dịchaghị mma ikekwe na ọ na-spak ọkụ maọbụ na ọ na-adọ adọ maka ndụ gị na ezinụlọ gị biko kpọọ ndị ma anya ya ka ha gbanwee ya ọ bụrụ na nke a ga-edozi edozi ka ha dozie ya maka amaghị mgbe ihe na-eji eme Christopher nọ na-eyigharị mgbe mgbe ọ ga-edozi sọketi nọ na be ya maka ọ na-abụ n'oge ụfọdụ a kwụnye ihe na ya bụ sọketi ọ naghị ebute ọkụ oge ụfọdụ a kụọ ya aka o wee nwee ike bute ọkụ a nọ na-elekata tv tv anyụọ i chee ma ọ bụ ọkụ ka e were mana ọkụ dị na bọlbụ a ga-akụta sọketi ahụ aka ọkụ enwurukwa Christopher nọ n'ebe a na-asị ka emesịa ka emesịa ọkụ ewee bịa n'otu ụbọchị ọkụ a bịara n'oge mgbede Christopher nọ n'azụ ụlọ eme ihe nwunye Christopher ewere ekwentị ya nye nwa nọ be ha sị ya gaa kwụnyere ya ekwentị n'ọkụ nwata gaa kwụnye chaja sọketi ekweghị ebute ọkụ ọ malite kụwa ya aka etu e sibu akụ ya aka ọ kụọla ya aka sọketi ekwe ebute ọkụ amaghị ma ọ bụ ọrụrụ ka ọ gara ịrụ ya ọkụ eletrik wee dọdo nwatakịrị a nwata etie sọketi ataghara ọkụ onye nyere ya fon tinye n'ọkụ anụ ụja nwatakịrị a tiri wee were ọsọ gawa na palọ wee garuzie hụ na aka nwata a na sọketi nakwa tinye na sọketi na-enwu ọkụ uche ya gwara ya were osisi ọ gaa were aka gudo nwatakịrị ka ọ dọpụta ya n'ọkụ chee na ihe e ji aka nkịtị eme ozugbo o tinyere aka ọkụ adọrọ ya nwunye nwa ya hụ ihe na-eme mkpanụ ka sọketi si enwu ọkụ o chee n'obi ya na o menyụọ ya bụ ọkụ na ndị a ga-enwere onwe ha o wee pụọ wee buru bọketi wee gbajuru mmiri maka na o chee na a kwaa ọkụ ahụ mmiri na ọ ga-anyụ o chee na ọkụ nkịtị amaghị na ọkụ dị n'iche n'iche ozugbo o buru mmiri ahụ makpute na palọ wee kwaa ya na sọketi ahụ ọkụ a wee buru nwaanyị a fee ya fepụ ya ezi mana ọ nwụghị anwụ kama amaghịzi ebe ọ nọ bọketi ahụ o bu n'aka daa n'ala gbamgba karararam maka na ayọn bọketi Christopher nọrọ n'azụ ụlọ wee nụ ihe dara na palọ wee kpọọ oku kpọọ oku enweghị onye zara ya o wee chọọ ka ọ were ụkwụ ya gaa mara ihe na-eme isi ka o tinyere na palọ ozugbo ụkwụ ya wee mesa mmiri ahụ e huru na sọketi ọ kwụtọrọ ebe ahụ etu a ka mmadụ atọ si wee nwụ n'otu ezinụlọ nke ha agaa maka amaghị ama gee m ntị anaghị amụcha ihe amụcha n'elu ụwa o nwekwara onye ga-abịa sị na anyị amacha ihe niile maka na ọ bụ ebe onye jedebere onye nke ọzọ na-amalite ebe onye jedebekwaranụ ka ọ madebere ikwu amaghị ibe ezi ya otu ihe ga-eme a tụfuo a gaghị atụta ya ọzọ bụ ndụ anaghị eji ndụ egwu egwu kpachara ndụ gị anya maka na ọnwụ a ị hụrụ arakwa ahụ n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ oge ọbụla ị ga-aga n'ọkụ eletrik gbara ihe ụkwụ rọba n'ụkwụ ebukwana aka mmiri eji agbanyụ sọketi ọ bụrụ na kọntrol swich maọbụ sọketi na-enwu ọkụ ebukwana mmiri nkịtị aga agbanyụ ya mmiri na ọkụ adịkwa na mma ị hụ ebe ọkụ na-adọ mmadụ agakwana eji aka nkịtị adọpụta ya maka ndụ gị chọọ osisi kpọrọ nkụ dịka 2x2 ọ bụrụ na ọkụ gị mebie ọ bụrụ na ị maghị anya ya ejikwana aka gị eke edozi ya chọọ ndị ma anya ya maka ndụ gị o emekwana ka i ritechaa na otu onye ana-erichanwu ihe o nwere ndụ a dịkwa oke ọnụ ahịa ntị adịkwa ya gazie